Нобэ ди телевизор еплъхэм, нобэ къыдэдаӏуэхэм нэхъ гъэщӏэгъуэну иужьрей зэманым сызрихьэлӏа ӏуэхугъуэ зытӏу сахутепсэлъыхьынур. Мыкӏэ дэ абы и творчествэ университетым зэредгъэджыр ар псоми ящӏэри абы лейуэ дыщту зэман едгъэхьынкъым. Нтӏэ, нэхъ щӏэщыгъуэ ящыхъуну, нэхъ гъэщӏэгъуэн ящыхъуну сэ архивхэм сызрихьэлӏа лэжьыгъэ зытӏу нобэ япэ дыдэу утыку ислъхьэну сыхуейт. Зыр зытеухуауэ щытыр Щоджэнцӏыкӏу Алий Бахъсэн районо жыхуиӏэм районный отдел народного образования аббревиатурэ зэрызэпкърыпхынур, абы Щоджэнцӏыкӏу Алий щэщӏ гъэхэм и пэщӏэдзэхэм щылэжьауэ щытащ пщӏэ инструктор-методисту, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкӏэ егъэджакӏуэу. Абдеж щылажьэм нэмыщӏкӏэ къуажэ гъунэгъухэм Къулъкъужын Ипщэми Ищхъэрэми Псыхъурей къуажэми, адыгэбзэмрэ литературэмкӏэ егъэджакӏуэу щылэжьауэ щыта зэманым. Абы гъэщӏэгъуэну хэлъыращ иджы а а зэманым Щоджэнцӏыкӏу Алий иригъэкӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэр, зыпэрыта лэжьыгъэ ӏэнатӏэр, и мурадар, и гуращэхэр тэмэму зэхэхауэ щыткъым. Нобэ къыздэсми ямыщӏу зыкъом къонэ. Мыбы гъэщӏэгъуэну хэлъым сэ аращ сызытепсэлъыхьынур. Иджы псалъэм папщӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и дэфтэр хъумапӏэм мо Горькэм и фызыр щыӏэ.

школы коммунистической молодежи Али Асхадович Шогенцуков. Нижний Куркужин, 23 ноября 1932 года. Иджы мыбы къигъэлъагъуэращ Щоджэнцӏыкӏу Алий а щэщӏ гъэхэм райономи зэщылэжьари къегъэлъагъуэ, къуажэ школым егъэджакӏуэу зэщытари къегъэлъагъуэ. Гугъу ехьу лъэсу, Къулъкъужын къикӏыу, мис а районыр здэщыӏа щӏыпӏэм и цӏыкӏукӏэ къакӏуэу кӏуэжу

Лэжьыгъэ ӏэнатӏэ зыпэрытар мытыншу гугъу гугъу и гъащӏэ зэрихьэкӏыу щытам и зы щыхьэтщ мыдэ. Етӏуанэу мыбы гъэщӏэгъуэну хэлъыращ мы тхылъымпӏэхэми зэм инспектору къегъэлъагъуэ Щоджэнцӏыкӏу Алий а лъэхъэнэ дыдэм етӏуанэ тхылъымпӏэми архив тхыгъэхэми зэм инструктору къегъэлъагъуэ инструктор районо товарищ Шигенцуков жи зэм, Шогенцуков зэ, Шигенцуков хуэдэ гъэщӏэгъуэн гуэрхэри хэлъщ адкӏэ. Етӏуанэу зи цӏэ къисӏуэну сызыхуейрат. Мыбы нобэ къыздэсым щӏэныгъэлӏхэм я ӏуэху еплъыкӏэр зэтемыхуэу къокӏуэкӏ. Псом хуэмыдэу Щоджэнцӏыкӏу Алий и творчествэр нэхъ зэхэхауэ джа хъуным зи гъащӏэ псор тезыухуар Хьэкӏуащэ Андрей. Хьэкӏуащэ Андрей Щоджэнцӏыкӏу Алий теухуауэ монографие зыбжанэ къыдигъэкӏащ. Нтӏэ, А монографиехэм сыт щыгъуи щыжиӏар мыпхуэдэ зы ӏуэхугъуэщ. Алий минрэ щибгъурэ щэщӏрэ и гъэм и япэ усэ тхылъ сборникыр къыдэкӏа нэужькӏэ еджэну мурад ищӏауэ щытащ. Пединститутым щӏэтӏысхьауэ хъыбар щыӏэщ, ауэ ар абы щеджарэ щемыджарэ зэкӏэ тегъэщӏапӏэ хуэхъун тхыгъэ дгъуэтакъым, жери и лэжьыгъэхэм къыщигъэлъагъуэ. Сэри ар си гум илъу щыту мы тхылъымпӏэм сыщыхуэзам щыгъуэ нэхъ си ӏуэху еплъыкӏэхэм зихъуэжащ. Иджыпсту зи гугъу щыгъум Ауэ къызэрымыкӏуэу тхылъ гъэщӏэгъуэнщ дэркӏэ. Сыту жыпӏэу щытмэ, мыбы зытепсэлъыхьыр тхылъыр щитхар минрэ щибгъурэ щэщӏрэ тӏу гъэ, мис а щэщӏрэ щы гъэ, къысхуэбгъэгъун, мис нетӏэ зи гугъу тщӏа лъэхъэнэра. Мыбы итхыра, мыпхуэдэу езы Щоджэнцӏыкӏу Алий и ӏэ телъщ. В Баксанский районо от инструктора-методиста районо Шогенцукова А. Заявление.

Лъэӏу тхылъыр щитхар июлым и пщыкӏух минрэ щибгъурэ щэщӏрэ щы гъэ. Иджы мы тхылъыр зэрыгъэщӏэгъуэнращ, Щоджэнцӏыкӏу Алий адрей щӏэныгъэлӏам минрэ щибгъурэ щэщӏрэ и гъэ нэужьым е е щэщӏрэ и гъэм хуэзэу еджапӏэ щӏэтӏысхьауэ е щӏэтӏысхьэну апхуэдэ гуращэ ищӏауэ жаӏэ щхьа, мыдейм дэ къегъэлъагъуэ Щоджэнцӏыкӏу Алий езым лъэӏу тхылъ итхащ. Лъэӏу тхылъ итхар илъэс зыбжанэ ипэкӏэ макӏуэ. Хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкӏэ мы лъэӏу тхылъым къыджиӏэращ.

Ауэ къызэрымыкӏуэу тхылъ гъэщӏэгъуэнхэм ящыщщ. Адэкӏэ, иджырикӏи зы тхыгъэ гъэщӏэгъуэн дэ илъэс зыбгъупщӏ ипэкӏэ ар икӏи иджыпсту къыжысӏэми си гуапэщ, илъэс зыбгъупщӏ ипэкӏэ сэ шынагъуэ къэмыгъэхъунымкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыӏэ Урысей Федерацэм ФСБ жыхуэтӏэм и управлением и архивым сыщылэжьащ зы зэман, ягъэкӏуэда тхакӏуэ сытхэм я творчествэми сытепсэлъы хьащ, абы и лэжьыгъэ гуэрхэми сыпкърыплъауэ щыта. Япэ дыдэу Хэку зауэшхуэ нэужь зэманым, минрэ щибгъурэ хыщӏ гъэм, январым и тӏощӏрэ щым хуэзэу, абы Щоджэнцӏыкӏу Алий теухуауэ характеристикэ Тхакӏуэхэм я союзым къыбгъэдэкӏыу пӏалъэкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Тхакӏуэхэм я правлением Пӏалъэкӏэ и тхьэмадэ къалэныр зыгъэзащӏэ Щомахуэ Амырхъан хузэхигъэувауэ мис мыпхуэдэ щыхьэт тхылъ къэдгъуэтыжащ. Абы къикӏыр сыт жыпӏэу щытмэ, абы и пэ къихуэу Щоджэнцӏыкӏу Алий Хэку зауэшхуэм зэрыхэкӏуэдар дощӏэ дэ псоми, нэмыцэ ӏуэм зэрикӏуэдыхьари дощӏэ, ауэ абы и цӏэр занщӏэу псоми ура жаӏэу къыдахыжакъым, атӏэ ӏейуэ гугъу сыгъу ехьурэ абы и цӏэр утыку къихьэжауращи, апхуэдэ характеристикэ зэрыщыӏэри, япэу апхуэдэ характеристикэ Зытхыу абы и ӏуэхухэр зезыхуахэм, Щомахуэ Амырхъан сымэ Тхакӏуэхэм я союзым зэрыхэтами, щыхьэт техъуэ тхыгъэ щыӏэщи, нобэ телевизорым къыдэплъхэм ахэри ящӏэмэ ди гуапэ хъунущ, кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, къыхэгъэщын хуейщ мыр. Щоджэнцӏыкӏу Алий иджыри и къекӏуэкӏыкӏа псор нэсу зэгъэпэща хъуакъым, къэпхутэни, къэпщытэни, къэплъыхъуэни куэд иджыри щыӏэщи, нэхъыщхьэр дигу имыхуу, лъэпкъым гурэ-псэкӏэ зэрыхуэлэжьар тщымыгъупщэу,